Mali kɔnɔ ani mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen n'o yandi TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sen teliman ninnu kɔnɔna la a ka ca ni taji sitɛrini kɛmɛ naani ye minnu de sera ka don bamakɔ kunun alamisa Janvier kalo tile 15 san 2026 jagokow ɲɛnabɔyɔrɔsoba ka taa fara an ka politiso maaw kan, olu de farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka taji sitɛrini ninnu lase an ka station kɔnɔna la, walasa station bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na. Jagokow ɲɛnabɔyɔrɔsoba ale bɛ maaw hakili latigɛ k'a fɔ ko taji minnu donnen filɛ nin, olu bɛna kɛ sababu ye ka se ka jamanakɔnɔdenw bɔ degun na tajiko sira fɛ ani ka taji sɔrɔli nɔgɔya jamanakɔnɔdenw ye. an ka finitigilakaw ye digi kɛ juguw la ko kura an ka kɛlɛcɛ pankurun olu ye ta wuli jatigɛwale kɛba kulu dɔw la janvier kalo tile tan ani naani na san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ a kɛra wula wagati yan fan fɛ an ka kɛlɛcɛw ka ɲɛmaaba b'a fɔ laseli dɔ kɔnɔna la ko nin wale in kɛra kayi tilebin yan fan fɛ wagati min na an ka finitigilakaw olu bɛ yaala yaala la walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw kɔlɔsi ka sanga ni jamana ka yɛrɛtaya sɔrɔli ye n'o o ye journée de la souveraineté retrouvée ale tako naaninan o ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna la min kɛra janvier kalo tile tan ani naani na san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ arabadon an ka jamana fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an ka kɛnɛya minisiri médecin colonel major asan bajalo ture ale ye donbolo kɛ Kalabankoro sigida kɛnɛyaso ye n'o kɛra furaw ale ni furakɛliminɛnw caman ye donbolo ninnu ye jigininkɛminɛnw saniya ani jɛya minɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ta fanfɛ barankaro ka taa fara o kan ani fura caman minnu nafa ka bon kosɛbɛ kɛnɛya sabati la a ka ca ni kalanden maa ba bi naani ye minnu de bɛ ka kuranɛ durusi an ka jamana kɔnɔna la minnu tilalen don santiri ba kelen ani ɲɔgɔn cɛ mali kɔnɔna la kunnafoni in dira an ka diinɛko ani batoko yɔrɔ minisiri docteur mamadu kone ale ni kuranɛ durusi yɔrɔ a ekɔli ni a santiri ka faraɲɔgɔnkankulu o biro kura olu maaw ka ɲɔgɔnye senfɛ alamisadon in na janvier kalo tile tan ani duuru san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ Faraɲɔgɔnkankulu in maa ɲɛmaa n'o o ye docteur usman sɔli tarawele min ni ale sigira ko kura kulu in ɲɛmaya la ale tun nana gafe di an ka minisiri ma gafe min bɔra u ka lajɛ senfɛ gafe min kɔnɔna la u ka hakilina talen b' a kɔnɔ biro kura in lisi ma fo ka taa se u kɛlen ka baara minnu sigi sen kan san in kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen de bɛ gafe ninnu kɔnɔna la ninnu de tun ye an ka kunnafoni sen telimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma nin wagati in na